ana m eche gị anọ m ebe eche ha onye gbara mmadụ anya ha fọdụ mmadụ ama nnụ ihe ị nakọta ịkparị pụọ ị na-apịgharị a na-agwa gị ntị ama nnụ ụmụazị kịta onye na-agwa fa ada anụ ọ dị mma ọkwa ebe a ka m nwee ihe na-eme m na-echegide gị bata ma echigbu gị akata ma na ọgbọghọ anụ ọfịa oge ọbụla ị na-ezuzugharị ị ga-anọ jepụ mmadụ ozi n'ụlọ ị ma nje ozi ya ị na-emegheri ya ị bata eji ncha m ihe

asị m i si ebe anyị esi m na nke nwa class mụ na ya ji emekọ assignment so wee ka ji ị ghọtago na nwa class gị na ya ji emekọ assignment aghọtago m na kemgbe ụtụtụ i si ebe a wee pụ kịta ka ị na-abata gịnị na-akụ mmasị gịnị na-akụ nee anya nekwa watch gị yife a na anya na gịnị na-akụ mmasị after 11 ka ị ja-abata nọ na gị kasị na-enye efere efere e ji rie nri ụbọchị atọ gara aga

eh? ife abụkwa n'ife ụmụ gị ọsi kwesị ịghọtakwana mana ị ga-aghọta ị mara ị kago nka ị kago nka bụ ka ị ya aghọta otu anyị na-ekwesị lapụ m ka m pack ya ka m rụọ ife m ka o kwesịrị ịdị mana ị bịa ị na-etiere m ọnụ na-etiere m anya mgbe ọbụla na-apakọsị mana ọ bụrọ fault mpa ife ya aghọta bụ na achọ m ije lara ụlọ ụlọ m ndị di na hmm? dadi m bala ịgụkwana mana ị makwana ọnụ mgbe ọ bụla ị na-emesịkwana ife lelele

ele ndụ assignment chai adamma nwunye ma ọ bụrụ na ị nọ ndụ kịta ama na-eme m nekwa nwa ị rapụrụ m mmasị na nne nekwa ka ọ na-ehe ebebi ọ gwụkwara agwụ o rena ure o rekwara ure hei efukwe m mmasị adamma i wee rapụ m na

ka ị kwụsị ngagharị ngagharị ebe e gburu gị gị na-awụgharị ka ị bịa nga mụrụ obodo otu esi ede aha ka ị mara akwụkwọ onye m ji gbata na mee ihe ọzọ gị ga-akpọ m gị ọwụrụ ngọ ndụ takara ihe tikasịrị ya ndị na-awa pampers ka mụ na ha bịa mewe ụwa na ofu ụtụ igbo

achetelu m ihe ị na-ekwu dibịa mụrụ ọgwụ ahụ nna nna ha na-eme ọ nọ n'ọbara ụnụ ọ nọ na agbụrụ ọbịa ka ihe na-ekwu ị gaa n'ọnụ ama nga ha gwụcha nke ga nga n'oru abụwe na ọkụkọ na-efe ọbara na-ahụ ụzọ na-anatacha ego ebe gị gwa ihe gwara m na-akwụgharị m ịchọsa m je gwọọ ọgwụ bụ ọkọ na-enye gị isi aga na-ata asịkwa m takwa tagburu onwe ana m asị gị gwọ ọgwụ mama chekwuru ọkụ mara nọ na nrọ eh? wee fụ ka m na-agba ndị mmadụ ọgwụ ndị obiri na aja ọcha m agwọọ ha nwere onwe ha ndị onye ofu ụkwụ m gbaa ya ọgwụ ofu ụkwụ ha bịakwa nọrọ ọfụma ma ofu anya m mee ya achọ m ka nrọ m a pụta ihe mama ebe mma m dọkịta naanị m n'obodo kpọta m ebe a njem mbịa mee gịnị ofu anya mme

ka ha ha mma mama ashị na wee mere chọọ kịta kịta ka e jebe ejebe nọ ihe m chọrọ Ọ, ị chọrọ ka m nọ na ya adị na-eme gịnị Nọ ihe m chọrọ. Ihe a ka m chọrọ. Gbam. Ehe. Ugbu a weta ọ na ịbara Daalụ nne m.

Mọdanaze werekwa ego ka nke m. Ka ebe ihe 40 pesenti na alụlụ m na ndụ m ugbu ebutele m ọya. M yọchaa nwoke a sị ka anyị mee ihe a were okpu nnabuenyi kọndọm nwoke a sị mba na ọ naghị atọ ya ụtọ. O buru ego bunye m were ọya nye m. Nwepụ na onye ọzọ m ya mekọrọ anyị. ọ dị ka madam Rose makwa ihe nwoke a bu n'ahụ ya o ji si nwoke a ji ego madam Rose ma o bughị ọya ma madam Rose ebughị ọya na-achọzi ka onye anyị ncha butechaa ọya ọ ga-ebukwa ọya o ma o bughị ọya ọ bụrụ na ọ ma ama nwoke a nwere ego Chineke ga-akpọ ha ọkụ

onye bugo ọya biko achọrọkwa m ịfụ gị na shọpụ a maka na i butego ọya obiri na aja ọcha ibido ma striti achọkwa m ịfụ gị ụkwụ gị ebe a if not m gbuo gị riri ya ebugo ọya mara ya ebugo obiri na aja ọcha ewo ka m si na

ka okwu afa na ị na-agbaru ya na isi ahịa anyị na-azụ tesise mụnwa agbanweela na awụzikwa m onye a mụgharịrị ọzọ ma ọkwa na ị ma ọkwa ị hụna otu pat nwanne anyị nwaanyị si bute obiri na aja ọcha nke mụnwa ihe agwụla m ike so ọkwa ihe m ji na-agwa gị ka anyị marakwa otu ị ga-esi mezikwa ndụ nke gị chọọ ka anyị chọọ ihe anyị na-eme were nyere onwe anyị aka mana o nwere mgbe na-eme lecha gị anya ikwu okwu ọ daba ikwuo ọ dị ka onye isi ọ dị ka nna ahụ mmanya na-egbu na chere ka m jụọ ọrụ pati butere obiri n'ọjọọ ọcha kedu ka o si gbasa gị o nwere ihe jikọta ị makwa na nwaanyị na-eme ojeko ije

ka ibe ọ bụkwa m na-agwa gị na Max chọrọ inyere m aka ị hụrụ egwu m ahụ ka o mee ya ka ọ baa ahịa ọfụma were ya na-enyere ndị mmadụ aka ị na-achị ọchị i che na egwuregwu ka m na-agwa gị ekwu m na okwu anyị na-ekwu na o nwere ebe o si apụta ya nwa alapịago gị o chipie na gị ibe gị na-eme ha chọọ ngwa egwu ha gụpụta ife mana gị nwa na-alọta nke gị na nlọ ọkwa ajọ iwe tesi chere obere oge m ga-enye gị keseti nwa a alapịago gị ọ bụrụ ihe mma ka ngwa ọkwa ị fụ mụnwa ana-eme anya na-eche ka i si ee ka i bulu ya akpa jee ebe ife na-eme ị makwa na o nwere klọb a na-agba n'iko ire a na-eti ekwe n'enyi ebe a 50 tau tau

chute ebe a na-alụ mamie mechaa na m ga-ewetakwara gị ihe a m gwara gị gwakwa gị na mgbe ahụ i chetere oge ahụ m gwara gị ya na o setiela ana m esoghị solu i jebe ebe ọ na ana m agụ egwu abụ m onye ala